Kwachema, kwavutiratu kulikulu. Zikuonetsa kuti maganizo a anthu ayamba kumveka pang'ono ndi pang'ono. Ena nkumati awa akuyankhula chani? Kuti simunamve? bomatu lati likuwunikiraponso pa chiganizo chomwe lidapanga ponena kuti litenga ndalama zokwanira 2.7 biliyoni kuti limangire chiliza cha a Gwanda Chakuamba boma lidalengeza ili izi ma wiki apitawa kuti likufunitsitsa litatenga ndalama zokwanira 2.7 Malawi billion kwacha kuti limangire chiliza cha a Gwanda Chakuamba ku Nsanje. Komatu anthu adayankhula zambiri. Bomali lati likuunikirapo maganizo osiyanasiyana a anthu omwe ambiri aperekedwa pa chiganizochi chomwe bomali lidapanga kuti litenge ndalama zochulukazi likamangire chiliza mkulu oyang'anira museum monuments mu unduna wa maboma ang'ono mgwirizano ndi chikhalidwe a Lovemore Mazibuko akuti pakadali pano sangathe kunena ngati ntchito yomanga chiliza cha 2.7 biliyoni ichi ipitilire kapena ayi akuti boma lidzanena izizi pa nthawi yake yoyenerera Anthu ochuluka kuphatikizapo akadaulo pa zamalamulo komanso zandale akhala akuyikambirana nkhaniyi ndipo iwo sadagwirizane nazo kuti boma litengeranji ndalama zochuluka motere ndi kumangira chiliza chabe pamene zinthu mu dziko muno zikusokonekera. Mtsutso unachuluka pomwe anthu ambiri amati boma liyenera kuyikapo patsogolo vuto la kusowa kwa chakudya komanso kusowa kwa mafuta komanso foreign exchange mu dziko muno. Inuyo mukudziwa kunena kuti uh, masiku angothawa uh, ethiopia airlines idalengeza kunena kuti ikusiya kugulitsa matikiti awo mu dziko lino chifukwaso cha foreign exchange izinso ndi zinthu zina zimene zimagwetsa pansi dziko chifukwa ngati tikusowa foreign exchange pali zinthu zambiri zimene sitingamakwanise kugula kunja chifukwa ndalama yakwacha imangogwira ntchito m'malawi muno koma tikamafuna kugwi- kugula zinthu zina ngakhale uh, ku zambia ku mozambiki kaya ndi ku tanzania ngakhale ku south africa ngati tikufuna kugula chinthu chachikulu tikuyenera kugula mu ndalama yakwawo kapena us dollars koma dr mazibuko iwo anali ndi maganizo ena okuti people are missing the point chifukwa maboma ndi madepartment akugwira ntchito mogwirizana ndi maudindo awo ena amayang'ana za ulimi ena za umoyo pomwe department ikufuna 2.7 biliyoni idapangidwa idapangidwa create kuti ipange preserve malawi's heritage kuti malawi itukuke mu kacha yawo koma kodi maganizo a anthu akuti bwanji pa komenti imeneyo ayikayi ndiyetu ife mwachizolowezi tinangotsetsereka kumakomentiko kuti tione kuti kodi anthu ayankhulanji pa nkhani imeneyi? Tinangowerenga mwachizolowezi mmene timachitira kuti tidziona kuti makomenti kodi anthu akugwirizana nazo kuti boma lichotse uh, budget imeneyi. Ndiye apa pali a Bright Gondwe iwo anena kuti it's not about acting within mandate nothing like that in time of crisis like the country is going through the point is everyone is interested in

You can't prioritize the dead, leaving behind the living. hmm The economic leadership is so dire in Malawi. Lute akuti heritage yachani munthu sanadya angapite kukaona museum how is that person going to travel science fuel wa- akuvuta konzani ma basics kaye zinazo pambuyo a blessings nthawi zina tamango tamamva nkoni malangizo am, amphawife anyapapi ndalama mphamvu ndi udindo zanu si nthawi yochita zimenezo potengera ndi background kufuna kutchuka mutalephera kale ati boma ndi lomweli majumbo otu zipakirani 2025 kulibe zokambirana nonse out wow ayi komanso sitilephera kumva maganizo a anthu apano pa mafumu tv inuyo tasiyani comment ndipo munene kunena maganizo anu kunena kuti kodi boma pamenepa lidaganiza bwanji nanga panopo kodi boma laganiza bwanji laganiza bwino kodi museum imeneyi ikuyenera ichosedwe mu budget yawo kapena mukuona bwanji inuyo tapangani subscribe kuti next post imene ikubwera ya imene zinthu zinalili ku dinner ya utm zisakuphonyeni zikomo